An fhadhb a bhí againn ná ní raibh aon Ghaelscoil ann, ní raibh aon scoil ilchreidmheach ann agus ní raibh aon scoil gur féidir leis an, ag an am san bhí mac agus iníon againn agus ní raibh aon áit go bhféadfadh siad beirt dul ar scoil le chéile. So anyway, so thosaíomar le feachtas beag san áit, le cabhair ó Jacqueline Ní Fheargusa a bhíodh sna Gaelscoileanna, seans gur bhuail tú le Jacqueline nó chuala tú faoi, agus thosaíomar ag lorg an mbeadh aon suim ag daoine Gaelscoil ilchreidmheach a bhunú. ní raibh ceann ann. Agus bhí sé suimiúil mar nuair a dhéanamar teagmháil le Gaelscoileanna, cé go rabhadar an-sásta cabhrú linn, bhí kinda comhartha ceist ann faoi nár, cén fáth nach raibh scoil Chaitliceach againn. Agus nuair a bhuaileamar le Educate Together, bhíodar kind of amhrasach mar, conas gur féidir le bheith ilchreidmheach agus ar lorg na Gaeilge. Anyway, bhuaileamar leis an Roinn ag an am agus nó ní cuimhin liom díreach an fear a bhí ann ach fear a bhí ann agus dúirt liom, You can have any kind of scoil that you want, he says, as long as there's a man in a frock in charge of it. B'in a dúirt so um idir an dá linn bhuaileas le Breandán, Breandán, Breandán, Breandán Mac Cormaic, yeah, agus bhí seisean ag rá liom go rabhadar ag smaoineamh ar córas nua pátrúnta a bhunú ach nach raibh aon scoil acu chun é a bhunú leis. So anyway, bheartaíomar dul leis mar a tharla sé ansan, Foras Pátrúin na Scoileanna Lán-Ghaeilge, agus ba seo an chéad scoil a bhí faoi chúram an Fhorais. So, anyway, bhunaíomar Foras Pátrúnachta, d'osclaíomar an scoil, agus dúirt an Roinn nach raibh cead againn í oscailt. So, d'osclaíomar an scoil gan cead. Um mí Meán Fhómhair nócha trí. Agus am éigint, um, Deireadh Fómhair nó mhí na Samhna a thugadar cead dúinn retrospectively an scoil a oscailt, cé go raibh sé oscailte cheana féin. Agus bhí beirt múinteoir againn ag an am agus bhíomar ag íoc, oh I'd say now, airgead an-lú dóibh beirt. no see I'm not good at names Fiona a bhí mar phríomhoide ar an scoil agus cén t-ainm a bhí uirthi bean eile a bhí ann. So anyway tháinig an scoil le chéile agus ehm actually má tá Má tá tú in ann. Dhein RTÉ clár orainn ag an am, ar an teilifís, ehm, le John Creedon a bhí mar, mar an kind of a, an guth a bhí ar an chlár. Agus dheineadar agallaimh le tuismitheoirí a bhí ag freastal ar an scoil, cén fáth gur chuireadar. na páistí chuig na scoile san. Bhí sé ana-mhór ar fad. Kind of the opening shot was coinleacha ar bord agus you know kind of soft focus agus an chéad rud a dúradh ná children in the country's first Multi-denominational Gaelscoil celebrate the Hindu festival of Diwali. So b'in an kind of opening scene, right? Trí nó ceithre bliain ina dhiaidh san bhíodar ag iarraidh scoil a bhunú thuas i, áit éigin i gContae Mhaigh Eo. agus bhí raic ar siúl faoi an mbeadh scoil Chaitliceach ann, scoil ilchreidmheach, scoil. Cathair na Mart, yeah. Cathair na Mart, yeah. Gaelscoil na Cruaiche. Agus iarradh orainn just duine a chur chuig cruinniú ansan just chun a mhíniú cad a bhí ar siúl againne i gCorcaigh, you see. So anyway, chuaigh Colm Ó Cuanacháin a bhí mar phríomhoide ag an am. go Cathair na Mart agus dúirt sé just bí cúramach leis an rud a dhéanann tú leis an tape so but anyway nuair chuaidh sé isteach san seomra dúirt sé liom go raibh sé nimhneach sa seomra bhí kind of dá thaobh ann agus there was just no coming together anyway so um oh that's the old running of a vocal for the rain there yeah so anyway um so Bhí sé beartaithe againn gan aon mholadh a thabhairt do dhaoine ach a rá dóibh, bhuel, seo a dheineamarna agus seo mar a tharla sé agus lánstad, right? Gan aon mholadh a thabhairt. So anyway, dúirt Colm anyway, em, thug sé an téip leis agus dúirt sé, bhuel, seo, seo an clár proifisiúnta a mhíneoidh na fáthanna a chuir na tuismitheoirí a gcuid páistí don scoil agus chuir sé an téip isteach you see agus thosaigh an téip agus you know na cailleacha you see agus dúirt Colm gurbh fhios aige go raibh sé i dtrioblóid nuair a chuala sé taobh thiar de oh Jesus Mary and Joseph 'tisn't even Christianity. Anyway bunaíodh an scoil, osclaíodh an scoil in 93 le Naíonáin Bheaga agus is dócha go raibh rang a haon againn, bhí seachtar nó ochtar acu, we'll say go raibh deartháireacha níos sine ná nó deirfiúracha níos sine ná na páistí óga so nuair a bheartaigh siad kind of iad a chur chuig na scoile bhuel bhí sé níos éasca beirt a chur ná duine amháin a chur. So anyway, sin mar a tharla sé. Osclaíodh é. Meán Fómhair 93 agus tugadh cead do is dócha deireadh mí Deireadh Fómhair nó lár mí Samhna ansan agus there was aisíocaíocht ann ar gach rud and they nuair a dheineamar feachtas ar Raidió na Gaeltachta, TG4 ag an am, The Cork Examiner mar a bhíodh so in a way the department were kind of embarrassed into it but um, yeah, bhí Niamh Bhreathnach mar Aire Oideachais ag an am, agus chun na fírinne a rá, níor thug sí aon chabhair dúinn. Um, yeah, b'in é. Agus just chun dul siar beagán an raibh mórán cainte ar roimh 93 like an próiseas a bhí ann nó ar tharla sé i gcaitheamh samhradh amháin nó No, agus. thosaíomar is dócha bliain roimhe san, b'fhéidir mí, mí Deireadh Fómhair, mí, mí Meán Fómhair, Deireadh Fómhair 92 thosaíomar a kind of á dhéanamh agus eh bhí template chun na fírinne a rá ag Gaelscoileanna ag an am, you know cruinniú a bheith agat gach seachtain ag an am céanna san áit céanna. agus you know cáipéisí a scaipeadh ar fud na háite agus a leithéid agus you know rá bhuel beimid you know agus bhíomar thuas i tigh tábhairne in Mayfield ansan ehm the ní the Cow an ceann eile ehm is is le fear darbh ainm Jack Lynch é tá sé fós i gceannas air eh agus gach Déardaoin is dócha ag a seacht a chlog bhíomar ann ar feadh uair a chloig agus tháinig daoine agus you know kind of just is sin mar a tharla. kind of um bhí suim ag cuid acu mar gur Gaelainn a bhí ann, suim ag cuid acu mar gur um ilchreidmheach a bhí ann, suim ag cuid acu mar just gur scoil áitiúil nua a bhí ann. Um yeah, sin mar a tharla, it was just a gach, gach uile. gach uile sheachtain, is dócha, ar feadh b'fhéidir tréimhse sé nó seacht mí, is bhíodh cruinnithe againn. Spéisiúil. So bhí meascán de saghas daoine ann agus meascán de mhianta, na rudaí a bhí ag teastáil agus bhí bearna ann i dtaobh scoil, scoil. Bhuel, ar, ar shlí bhí bearna ann, bhí bearna ann ó, ó thaobh nach raibh aon Gaelscoil ann, nach raibh aon scoil chreidmheach ann agus nach raibh aon scoil, cad, cad a thugann tú air as Béarla nó as Gaeilge, em, em,

Council Glen. Yes so ní raibh aon so kind of, bhí ehm agus ag an am again ní raibh aon kind of ehm just brú a chur ar an Roinn ehm a thaispeáint go raibh ehm páistí le dul ann agus go raibh a kind of ehm raibh an-dheacair ar fad I mean a thaispeáint go mbeidh tú in ann páistí bheith ag oitigh ann dhá nó trí bliana mar sure níl ann ach cúig bliain d'aois nó mar sin you know. But thosaíomar le is dócha, 30 páiste, nó mar sin. Yeah, but well, beidh, beidh na fíricí san, san na, sa leabhar rolla anyway, yeah, yeah, yeah, yeah. Spéisiúil agus fiú an Roinn agus an tAire ansin, Niamh Bhreathnach, an, céard faoi na státseirbhísí?
Oh, ní bhfuaireamar cabhair ar bith ó éinne, no, no, ní bhfuaireamar, um, it was, um, you know, fear áitiúil a thug cabhair dúinn an t-am ar fad ag cur ceist orm you know what's what's wrong with the bishops? why can't you just take one of the bishops? agus an fear san Roinn you know scoil scoil ar bith he said um ach má tá fear a man in a frock he said i gceannas air you can have any school you want so I said no so sin fáth gur gur gur bhunaíomar Foras Pátrúnachta ag an am so yeah so Breandán Mac Cormaic chun na fírinne a rá ana chabhrach ar fad. Umm but suimiúil is again because ag an am ní raibh b'fhéidir Educate Together ró-eagraithe ach an oiread. Umm so yeah we were kind of feeling our way, you know. So an raibh rudaí ag athrú ansin i tús na nóchaidí i dtaobh sin like an d'fhéadfadh sin tarlú tús na hochtóidí, meas tú, nó. níl fhios agam chun na fírinne a rá, bhí sé deacair ag an am and just I'm a stubborn bastard so sin sin mar mar a tharla sé ehm you know dheineamar iarracht labhairt leis an leis an Eaglais Chaitliceach mar shampla just chun a thaispeáint dóibh nach rabhamar kind of i gcoinne ehm páistí Caitliceacha Caitliceacha teacht chuig na scoile ehm but ehm you know scéal greannmhar ehm an

and you see na múinteoirí ar fad ag teacht amach as either Coláiste Traenála Caitliceach nó Eaglais na hÉireann, there was no, and there still isn't, mar mar sin sin I mean tá tá na na na heaglaisí i gceannas ar an cúrsa oiliúna. Dul i smaoinín tú. Sea, tá. You know. Yeah. So, yeah, so ag, just ag iarraidh, agus, uh, you know, ag iarraidh even fiú múinteoirí a cuireadh faoi agallamh, you know, kind of ag iarraidh orthu a bheith ag obair i nGaelscoil ar dtús, agus an tarna háit scoil ilchreidmheach. Agus níor thugamar na, um, cead do na tuis, do na múinteoirí, um, aon chreideamh a mhúineadh sa scoil. Bhí sé ar An rud a dhéanamar ná thugamar leath-lá dos na páistí ar an gCéadaoin agus thugamar an scoil ansan saor in aisce d'aon dream ar theastaigh uathu ranganna creidimh a bheith acu sa scoil. So sin an kind of an rud a dhéanamar leis. Sin an múnla a bhí agaibh is dócha. Yeah.
yeah just bhíos bhíos fuaireas comhairle ó Educate Together that you know nuair nuair bhuel ní ó Educate Together ach ó chuid de na scoileanna that um má ghéilleann tú do do dhream amháin ranganna a bheith agat sa scoil i lár am scoile you know beidh daoine ag teacht amach as an as chuile chuile chúinne a lorg, lorg áite, you know. So, so sin an rud a dhéanamar, críochnaíomar is dócha, I don't know, dó a chlog ar an gCéadaoin agus do dhaoine nár theastaigh uathu aon, you know, um, denominational education, um, a bheith acu, d'fhéadfadh siad na páistí a thabhairt abhaile agus más theastaigh ó éinne den, na seomraí ranganna a úsáid, so, you know, bhí siad go formhór, mórmhór is na páistí Caitliceach. a bhíodh ranganna acu. So, that was it, it was a new paradigm, Sea. you know.
Agus
chuaigh tú, luaigh tú Cathair na Mart ansin, bhí cinn eile ina dhiaidh sin, nach raibh, agus an ndeachaigh tú ag cabhrú leo, nó cineál ag tabhairt comhairle dóibh siúd nó ca, Yeah, éinne a raibh kind of comhairle uathu, thugamar dóibh ach you see, tá sé an-shuimiúil ar fad ó thaobh scoile dhe, ó thaobh bainistíocht scoile. Is rud deonach páirtaimsearach é. So, más rud é nach mbíonn do phríomhoide ar an kind of leibhéal agus ar an tuiscint chéanna duitse, you haven't a hope. you know, I mean, sin díreach é, I mean, it's, um, you know, déanadh iarracht, mar shampla, go luath san scéal againne é a athrú go scoil Chaitliceach, é a athrú go scoil go mbeadh na, na ranganna Caitliceach taobh istigh d'am scoile agus, you know, but, um, you know, Do bhíos kind of docht daingean a rá no, ní cead, and nílim chun géilleadh. Now, a' raibh aon bunús dleathach ann? Seans nach raibh, but just, I stuck it out, you know. So, aon scoil eile then, so, I mean, tá an-chuid, um. yeah look aon scoil then a thosaigh ansan kind of deacair is féidir comhairle a thabhairt dóibh ach em you know b'fhéidir gan an téip a úsáid don don don scéal seo just em if you're if you don't mind yeah. mar déarfá mar shampla em an Gaelscoil ilchreidmheach atá i Gleann Maghair em you know Ní chloíonn siad leis na teoracha, I suppose, na treoracha a bhí againne. And tá a fhios agam go raibh an-chuid trioblóid idir an Cathaoirleach ag an am agus an Príomhoide ag an am, mar go raibh an Príomhoide a rá, 'Bhuel, seo mar a táimse chun é a dhéanamh. agus is cuma liom, you know, so agus má tharlaíonn sé sin, you know, bíonn sé an-deacair mar bhíos páirteach san feachtas a bhí ann, an trioblóid a bhí thuas i Contae na Mí ag an am ar cuireadh ehm. an príomhoide ar scor, is cuimhin liom. Yeah, yeah, do bhíos ehm. nó ón taobh amuigh ach you know um bhí orm dul ar you know Today Tonight nó rud éigin chun é sin a kind of a a mhíniú do dhaoine agus bhíos ar Gerry Ryan ar feadh uair a chloig lá amháin ar an raidió um agus bhí an you know INTO i do choinne um bhí an Catholic Primary School Managers Association i do choinne bhí an Roinn chun na fírinne a rá i do choinne. Cén fáth an INTO?
INTO is only a branch office of the CPSMA basically. Yeah, bhuel now sin mar a bhíodh. Now níl, táimse, you know, éirithe as bheith páirteach i mbunscolaíocht le fiche, tríocha bliain anuas, fiche bliain anuas is dócha. Agus, but ag an am, bhíos-sa mar shampla ar an Coimisiún um Chóiríocht Scoileanna ar feadh, I don't know, cúig nó ceithre de bhliana, The Murray Commission mar a thugtar air agus, nó mar a tugadh air, agus bhí sé an-shuimiúil just féachaint ar an two-hander a bhí ar siúl ag an INTO agus an CPSMA, you know, on the one hand on the other hand, you know, agus, you know, bhí sé suimiúil just the way the, the, Foras agus an Educate Together were kind of sidelined by the pair of them, you know. It was a tuiscint idir an dá dhream. Now sin, sin like an deirim, bhí kind of Joe O'Toole ag ag an am mar mar mar Rúnaí Ginearálta ar na NTO, so that's a long time ago, you know. But yeah, there was a two-hander and eh, Sure the Department of Education then would be a would be a known hotbed for the eh the Knights of Columbanus ag an am. Sin é freisin, seo, yeah, yeah, yeah, yeah.
So, you know. So bhí sé go smior isteach sna rannógaí agus sna hinstitiúidí. Yeah, yeah, yeah, yeah.
So, um, yeah, so, um. B'shin ceann de na fáthanna gur chuireas, just iarras ar Áine Hyland bheith páirteach ar an mBord Bainistíochta ag an am, mar bhí at least ar a laghad tuiscint aici ar an troid a bhí aici siúd an scoil a bhunú i mBleá Cliath agus kind of this was a you know a variation on a theme mar a déarfá you know yeah so um, níl a fhios agam actually sin suimiúil anois ná fiú níl a fhios agam fé láthair um,

yeah so um yeah that was um Gaelscoil an Ghoirt Álainn nócha trí céad ceann agus an agus uh, sin an fáth gur bunaíodh an Foras. Is dócha gur osclaíodh ceann i gCluain Meala gairid ina dhiaidh san agus b'fhéidir Cloch na gCoillte. Um, Cluain Meala, Cloch na gCoillte ag an am, Skibbereen, is dócha gur scoil Chaitliceach a bhí ansan, ceann sa Bhlarna, is dócha gur scoil Chaitliceach a bhí ann ag an am, faoin bhForas, hmm, yeah, sure, nílim, táim just as an rud ó, is dócha, hocht, nócha naoi. So bhí tú ar an mbord ar feadh cúig bliana nó mar sin? Bhíos ar an mbord sa Ghaelscoil agus bhíos ar bhord Foras Pátrúnachta na Scoileanna Lán-Ghaeilge freisin. Oh yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, agus nuair a bhíos ar an mbord ansan caitheas seal ar is dócha ceithre bliana ar an um, Coimisiún um Chóiríocht Scoileanna ansan, bhí san ag pleanáil kind of fás na scoileanna agus leithéid. Seans go mbeidh cáipéisí an-shuimiúil acu súd anois. Sea, tá roinnt de sna cáipéisí sin. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah. So luaigh tú an príomhoide agus nó tar éis bunú na scoile. Céard é an dúshlán ba mhó a déarfá an cineál na, cloí leis na teoiricí agus an cultúr sin a bhí uaibh a choimeád. Bhuel, is dócha cultúr a bhunú ar dtús mar ní raibh aon template ann, you see, so we were kind of making it up as we went along, you know, you know, ag iarraidh kind of, a bheith focused ach bheith solúbtha and solúbthacht agus a bheith lag sometimes were were mixed up you know so um yeah so is dócha yeah an dá rud a dhein an bhí sé an-éagsúil ar fad d'fhéadfadh beagnach aon rud a rá ó thaobh polasaí dhe, ach an dá rud a bhíodh raic ann an t-am ar fad ná éadaí scoile agus agus cúrsaí creidimh. Taobh amuigh de san, no one gave a shit.

Yeah, that was basically it. Um, um, um, but yeah, suimiúil agus, um, yeah, bhíomar istigh ansan um, in, uh, jeez, foirgneamh, uh, nach raibh, um, go ródheas, but at least it was a foirgneamh, agus bhog siad ansan go dtí, um, prefabs ar feadh.

Gael-Taca. Bhí ana-chabhrach ar fad, yeah, ana-chabhrach ar fad. Bhí beirt fhear ansan ag an am actually, fear darb ainm Pádraig Ó Cuanacháin agus fear eile Tadhg Ó Dúbháin. Thugadar an-chabhair dúinn freisin ó thaobh na Gaeilge dhe agus bhí an-shuim acu ó thaobh na Gaeilge dhe agus thugadar cabhair dúinn. Gaelscoileanna Jacqueline Ní Fhearghusa Bhí fear darb ainm, bhuel, do bheadh, b'fhéidir, aithne agat air anois, Páidí Ó Lionáird, mar kind of, bhí sé bunaithe sa scoil againn ach bhí sé ag obair do Gaelscoileanna, just ag iarraidh cabhrú le scoileanna a bhunú. So b'in Páidí.

den bhForas. Yeah, but ní raibh, like, mar a deirim, ní raibh aon kind of template againn, you know, bhíomar ag iarraidh kind of, you know, scéim nua a chur i bhfeidhm. But bhí sé suimiúil agus d'éirigh leis, you know. Right, so that's basically it. So, céard a spreag tú féin dul i dtreo na Gaeilge agus cá dtearn tú an teanga? Well, you see, rugadh i dTiobraid Árann mé ach chuas ar scoil, is dócha, in áit gur kind of breac-Ghaeltacht de shaghas a bhí ann, ní, ní fíor-bhreac-Ghaeltacht a bhí ann ach bhí, bhí fear ó Chonamara mar mhúinteoir bunscoile agam, em, agus. ó thaobh, bhí sé an-shuimiúil, mo sheanamháthair ní raibh aon Gaeilge aici ach a máthair ní raibh aon Béarla aici so kind of do bhíodh an scéal sin sin sa tig agus mé a' fás aníos you know ehm agus ansan ehm yeah bhí m'athair ó den iarthar or oirthear Chiarraí oirthear Chiarraí kind of Sliabh Luachra so kind of just bhí kind of Gaeilge thart orainn an t-am ar fad ehm. cé nach an príomhtheanga a bhí ann but just it was always you know there was a yeah just a bhí sé ann so agus mo bhean chéile ansan chuaigh sí go dtí um, um, an scoil sa daingean uh, scoil an go sa daingean Coláiste Íde agus bhí sí féin den a múineadh i g Coláiste an Phiarsaigh le an mair so chun a bhí

85 nó mar sin, 85, 86 so den 92 thosnaíomar an feachtas an scoil a oscailt. Yeah so anyway it was, it was suimiúil. Agus an gné ilchreidmheach, céard a thug oraibh
Bhuel, theastaigh, chun na fírinne a rá, theastaigh scoil gan creideamh uaim.
Yeah. Right, just lán stad. Ach dúradh liom sa Roinn, pé seans a bhí agam scoil a oscailt is scoil ilchreidmheach, agus ba bheag an seans a bhí ann é sin a oscailt, ach dá mbeadh gan, scoil gan creideamh lán stad, do bheadh raic sa tír agus so you know mar do bhínse go pearsanta faoin dtuairim gur gur rud pearsanta an creideamh do dhaoine and that you know the French, the Germans, they all have it right, you know, that's it, you you tá tá tá oideachas faoi chúram an stáit agus tá creideamh faoi chúram an an clann nó an t-eaglais nó aon rud, you know. But anyway, but in 92 and 93 that was a bit too radical, so, um, you know. So sin an t-aon rud a dúirt Niamh Bhreathnach liom ag an am, um, you know, ná chuir isteach ar scoil gan creideamh mar ní bheadh seans dá laghad agat. Right. So, ok, right then, we'll compromise.

cé nach raibh aon suim agam sa rud, but, you know, but so just chun a thaispeáint gur gur féidir scoil ilchreidmheach a bheith agat agus na páistí a bheith cuma cén cén cén creideamh, but anyway, anyway that's it, so they were they were brought up and they did their communion agus a leithéid, do you know. But, um. But go pearsanta, just cheapas nach raibh aon, nár chóir do scoil bheith páirteach i gcúrsaí creidimh. Agus bhí luaite agat an Fhrainc ansin agus an raibh taisteal agat déanta san áit sin nó an raibh Bhuel, do bhíos, fios agat ar do, do, do chaitheas cúpla bliain im chónaí sa Ghearmáin roimh teacht abhaile.

you know, tá na hospidéil faoi chúram na you know, the, the Bon Secours nó the, the Mercy nó pé rud atá uait, you know. So, it's, so bhí tú go láidir den tuairim gur ghá na rudaí sin a scaradh ón stát. Yeah, I mean, it's kind of interesting. Um, to be um, The Hospice for the Dying Tá dhá cheann acu, bhuel, do bhíodh dhá cheann acu ar Wellington Road, right, díreach in aice le chéile, Catholic Hospital for the Dying and the Protestant Hospital for the Dying. So fiú, kind of, i gcúrsaí, cúrsaí creidimh, i gcúrsaí sláinte agus i gcúrsaí báis, you know, that's it, you keep them apart, basically. So, bhí sé suimiúil dhomsa mar chuas ar scoil náisiúnta beag faoin dtuath le beirt múinteoir but we probably had about maybe fiche fán gcéad a bhí as Eaglais na hÉireann ag freastal ar an scoil so b'fhéidir that was a kind of something else maybe that do chuir isteach orm ag an am you know so. you know, so the compromise there was a clever one, ehm, so do bhíodh cúrsaí creidimh ón meán lae go dtí leathuair tar éis, agus ansin am lóin den leathuair tar éis a dó dhéag go dtína haon, but na, na páistí ón Eaglais na hÉireann, do théadh siad abhaile ag meán lae le haghaidh lóin.
Sin an comhréiteach. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Suimiúil. Cén baile é sin, Monuar? Baile an-bheag ar fad agus an scoil dúnta anois, An Bealach idir leathshlí idir Dúrlas Éile agus Baile Thiobraid Árann, you know, just baile beag ar chrosbhóthar, Ballagh National School, but I just, níl a fhios agam cén fáth gur mar sin a tharla. Sin a tharla, right, that was it, you know. Tháinig mo, mo, mo dhriofúr óg abhaile lá, lá éigin do mo, do mo Mham agus dúirt, uh, Mammy, she said, is Noeleen Johnson a Protestant or a farmer? Mar d'imíodh sí ag, ag, ag, ag, ag, ag dó, agus sí an bhfuil sí, which used to happen, of course, in am, um, we'll say, tosach an tsamhraidh, nó déanach san earrach do, do théadh,

Tá roinnt des na cinn freagraithe agat i ndáiríre, an gaol leis an Eaglais, leis an Roinn, an córas pátrúnachta, bhuel, an gaol le Educate Together, bhí sé láidir is dócha mar bhí ceann de phríomh, bhunaitheoirí Educate Together. Yeah, yeah, ar an mbord againn, yeah, big to be, yeah, yeah. Agus, agus chun na fírinne a rá, fuaireas an-chuid cabhrach ó, ó, ehm, ó phríomhoidí éagsúla ar fud na tíre, you know, ag do, do, do, do bhíos in ann kind of glaoch a chur orthu agus a rá, 'Bhuel, cad a dhéanann tusa? anois, we'll say, mar shampla, má thagann duine isteach is deir, well, I want my right to have an education within the school time, céard é an freagra ba chóir dom a thabhairt air? It's that kind of cabhair mar sin, you know. So bhíodar, yeah, bhíodar an-chabhrach ar fad, you know. Is cuimhin liom ó Educate Together i Luimneach, mar shampla, ní cuimhin liom ainm, ainm, na mná anois ach bhíodh sí ana, ana-chabhrach dom.

yeah so that was it um yeah agus polaiteoirí ansin polaiteoirí áitiúla an t-aon duine a bhí cabhrach dúinn i rith an rud ar fad ná Máirín Quill a bhíodh mar TD le Fianna Fáil agus a chuaigh ansan go dtí na PDs oh sure yeah but bhí Máirín an-chabhrach ar fad. B'in an t-aon duine, you know, a lot of lip service when we opened, oh glad now we got that done, you know, but no, Máirín, bhí sí ann, you know, d'eagraigh sí kind of, you know, do bhíodh, you know, fadhbanna le cúrsaí pleanála, you know, kind of ag iarraidh kind of foirgneamh a athrú go, ó, you know, ó derelict site effectively go dtí, go dtí scoil, you know, oh, ní fhéadfaí é sin a dhéanamh and Máirín would track us through the process and, you know, agus níl, so there was, you know, and agus, agus ní go raibh aon kind of, you know, feachtas mór ann, bhí b'fhéidir,

Gaelscoil sa chathair nó ceann sa Ghaeltacht nó aon rud mar sin? No, ní dóigh liom go raibh. Ní raibh aon rud foirmeálta agus sin an rud, is é an, I suppose, is mise an duine mícheart ar shlite maran ceist sin a chur air because, you know, do bhíos ag iarraidh gnó kind of a chur faoi smacht agus bhí páistí óga agam agus idir an dá rud then bhí orm know, dul go dtí bloody cruinnithe sa scoil agus eh, you know, you know, I, just rud an-shuimiúil ar fad. Lá amháin um, tháinig seic isteach chugham, something like, you know, £15,250. Agus dúirt mo bhean chéile, Christ, cén obair a dhein tusa don Roinn Oideachais? I said, níor dhein, well, tá seic anso agam duit. So, bhí an seic déanta amach do Eoin Ó Laoghaire

They're just caithfidh tú féachaint ar an scoil anois agus ar an suíomh atá ann agus ar an méid páistí atá ag dul ann, you know. Just it's um yeah, yeah. Now an an rud is suimiúla ná níl clue dá laghad ag duine acu conas gur bunaíodh an scoil agus an stair atá taobh thiar dhe, mar thánadar isteach b'fhéidir, you know. fiú na múinteoirí, an dream is sine atá ann, b'fhéidir, a tháinig isteach deich mbliain tar éis oscailt na scoile, you know. So it's, um, you know, it's kind of suimiúil gur, gur, gur ní bhíonn. Agus then, you see, nuair a bhí an scoil bunaithe agus ag obair, well, chailleas suim sa rud ansan. Níor theastaigh uaim bheith mar bhainisteoir ar scoil, nó bheith mar bhainisteoir ar, ar, ar, you know, bord bainistíochta. you know, GP Gnó le Rath Greamaithe Gnó. agus Greamaithe. You know, I, I dare na bob like and get on with it, you know. Yeah, yeah. So it was, um, yeah, so, yeah, anna chuid, um, yeah, it's an interesting kind of a system whereby you're rud deonach atá ann and then you have a professional staff. So sa deireadh thiar thall,

le kind of em leis an fís atá ag bunaitheoir na scoileanna, bhuel then, éiríonn leis agus eh you know I I an-shuimiúil ar fad féachaint ar scoileanna agus éiríonn an bord as taobh istigh de bliain nó dhó nuair a bhíonn, try is over bunaithe. yeah, Just the ground down by the príomhoide in many cases, yeah. So tá an teannas sin ann i roinnt scoileanna agus uaireanta má réitíonn siad le chéile éiríonn go breá ach má tarlaíonn sé nach réitíonn uaireanta eile, yeah.
Yeah, you know, so anyway. Is féidir.
Is ceist oscailte, ceist deireanach, cén fáth a bhfuil an Ghaeilge agus an obair ar fad a rinne tú tábhachtach i gcomhthéacs níos leithne. yeah tá suim agam sa Ghaeilge em tá suim agam is dócha sa teanga em tá rud éigin caillte againn nuair nach nuair nach bhfuil ár teanga féin againn but shuimiúil ar fad em you know so em cuirtear ceist orm ansan you know an

go raibh kind of cora ceist ag Educate Together ag an am, you know, conas gur féidir, conas gur féidir leat bheith mar scoil creidimh agus Gaeilge ann ar do scoil agus ar an taobh eile dhe, cén fáth nár Caitliceach thú agus Gaeilge agat? You know, so there's a meascán de rudaí mar san, you know, so it's um, agus is dócha, you know, an t-aon seans atá ag an teanga ná bhuel, ní an t-aon tseans ach an seans, b'fhéidir, teanga a spreagadh sa tír ná sna scoileanna mar tá na Gaeltachtaí ag fáil bháis. So, you know, agus sin ceist eacnamaíochta agus ceist polasaithe, you know. Sin scéal eile. Agus an todhchaí, ansin luaigh tú an todhchaí, so is iad na scoileanna nó cén. Bhuel, I tell you, i gceann caoga bliain ní bheidh Gaolainn á labhairt mar príomhtheanga ag éinne sa tír so. Yeah, sin, ná sin, nílim ag súil leis sin ach just ceapaim gur mar sin atá sé ag dul, you know. Tá cara liom ó Iarthar Chiarraí agus caithim you know deireadh seachtaine leis ann. Taobh amuigh de de dhaoine de m'aois féin you know níl mórán fágtha ann you know so ehm you know níl aon níl aon córas eacnamaíochta is dócha chun tacú le dhaoine fanacht in áit agus you know I mean tá níos mó Breatnaise cloiste agam i gCardiff ná Gaoluinn agam in Éirinn that that kind of em that kind of em critical mass that's required anseo you know. Bail go mór. No. Yeah.
There's not a. There's not a problem with it.
You know. Cúrsaí staire is dócha agus. Oh yeah. Cúrsaí staire, cúrsaí, an-shuimiúil ar fad. Déanaim an genealogy dom clann. So bím ag léamh cáipéisí, you know, atá fágtha and níl ach dá theanga á úsáid ag, so births, deaths and marriages. Ó 1830, 1850 dhá theanga á úsáid, Béarla agus Laidin. Níl fiú is one single birth or death go bhfuil an ainm as Gaeilge. So. You know, bhí an Eaglais thíos faoi, Eaglais Chaitliceach thíos faoi, an Stát thíos faoi and um yeah, it's just, it's um no, you know. Yeah, I don't know, níl a fhios agam, it's um but uh ní bheinn dóchasach, nó do bheinn dóchasach is dócha, yeah.